nin waati in ye kunnafoni waati ye ka bɔ arajo kodɔnso fm a jɔnjɔn fiɲɛ siraw olu fɛ nɛgɛw karafe banban bɛ tɛkinisiyɛn waraba jibirila kulubali kumaw galama b'a balimakɛ modibo sila ale bolo baaraw kɔlɔsiba o ye so karamɔgɔ mamadu jaabi wasapu na nasira ye so mamadu sibi k'a fɔ kunnafoni jɛnsɛli sira kan bakari kulubali gabɔn sigi la k'a fɔ ka se fode kunba ture faransi awa kodɔnso wasapu nasira perezidan o ye bakari daramɛ an b'a fɔ ameriki sigi la an bɛ foli di a ma ka dugawu ko o kɛ a ye o kɔfɛ sa ka foli di ka taa kodɔnso lamɛnnijɛkulu kelen kelen bɛɛ ma alasan ture alijalani a b'an fɛ ka iya bi bulonba kɔnɔ umaru jalo alifulani ka se muhamadu tarawele an b'a fɔ ale ye association konbiri maa ye an bɛ foli di a ma ka association in maa kelen kelen bɛɛ fo minnu bɛ mali kɔnɔ e mali kɔ kan hakili la ale ye dɛfɛnw ka association belebele an yɛrɛ n'a ɲɛmaa caman bɛ kuma waati ani waati kolon n'an sigilen bi sibiridonnya kɛnɛ kan kunnafoniw da sera fɛn minnu ma n'ala sɔnna sɔɔni an bɛna olu ɲɛɲini k'u walawala todunkan na insha allah. maaleykum yɔɔ kodɔnso baara la o.

auditeurs ni awa ani arajo fɛn fɛn bɛ baara la ka foli ta ka ɲɛsin kelen kelen bɛɛ ma bi an bɛ don min na o ye sibiri kalo min n'an b'a la o ye seli kalo ye ni arabu ko ko shawal ɔ kalo jate o bɛ kulu wolo ɔ wa ko kulu kulu ko kulu ka kuma k'a kana kunkolo firifiri kulu ka ban aa fɔra i ka mikoro ta ko bi ye ko min ye alamisa tɛmɛnen su ne kɔni y'a a fɔ i tɛ hakili munumunu bi ye tile tan ani kelen mali ka jate ye awa san kalo tannan hijira kalo mille quatre cent quarante-deux tɔw kalo la sa an bɛ tile mugan ani fila la o ye bi ye awa ni dɔw ko mois de mai dɔw ko cinquième mois san 2021 o kɔnɔna na an ka mali kɔnɔna kow la ɔ ko min ye gouvernement sigili ye nin waati na kulo ka kuma cayalen don kosɛbɛ ɔ o mana gouvernement nata in bɛna kɛ gouvernement sugu jumɛn ye rumeur jumɛn b'a kow kan kunnafoniw u da bɛna se o ma mali yɛrɛ sɛfu detamazɔri kumana ka da a kan ko kuma dɔw tun bɛ ka cari rezo kan i n'a fɔ k'a fɔ sɔrɔdasiw ko fɔɲɔgɔnya bɛ yen walima k'a fɔ kati kun ka kalan ɔ kunnafoniw u da bɛna se o lahalaya dɔw ma o kɔfɛ sa untm u ye declaration di k'u bɛn'u ka gɛrɛfuw daminɛ kulu ko sini aa ko banki ko cɛ olu bɛn'u ka dɔnsen yɛlɛma dɛ bankiw ka bolofara fana kulu k'olu fana bɛn'u ka dɔnsen yɛlɛma olu ka gɛrɛfu fana olu y'u fana ta fɔ tun ɔ olu bɛna bɔ gɛrɛfu baden na ɔ u b'a kɛ metɔdi min na kunnafoni u da bɛna se o fana i y'o ye aa awa a bɛ ɲɛ an ka taa ɔ n'an bɔra o fana na an bɛna lɛ n'an ni bɛn le sɛriwo ye ɲɔgɔn sɔrɔ ale yɛrɛ cnt maa ye ko luwa dɔ tara cnt kɔnɔ ɔ bɛn sɛriwo yɛrɛ ka kumaw b'a la rezo kan kosɛbɛ min taara maliyɛn fanba caman ɲinama ɔ n'an n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ ɔ kunnafoniw a yɛrɛ na walawalali kɛ a la ɔ n'an bɔr'o la sa ɔ min ye israɛli ni gaza ka kɛlɛ kulu k'a banna o don ko duwawu kɛra duwawu minɛna an ko ko n'u ye dugumana minɛ wa ala yɛrɛ ka sanfɛla minɛ sa ɔ kulu ala ye duwawu minɛ kɛlɛ banna ka bɛn jumadon yɛrɛ ma ɔ kɛrɛnkɛrɛnna mɛ ko gazakaw ye se sɔrɔ koyi ɔ yahudiyaw kun bolo k'olu sigin bɛ jamana na kogojanw jɔ ɔ ka aradariw kɛ k'a fɔ ko fɛn se k'olu tɔɔrɔ ee u y'a dɔn ko jaa ko wɛrɛ bɛ yen kunnafoni u da bɛna se o lahalayaw ma o kɔfɛ ayiwa min yɛrɛ ye ka se turuki ale yɛrɛ kumana ani hamasi yɛrɛ o ka parti politiki yɛrɛ ɲɛmaa olu kumana ɔ kunnafoni u da bɛna se nin bɛɛ lajɛlen ma nizeriya olu ka sɛfu detamazɔri kulu ko o ntanyana ka sababu kɛ pankurun bin dɔ ye a kelen tɛ ka fara maa wɛrɛw kan ɔ ka taa se sudan ko o fana ni misira b'a fɛ ka sɔrɔsiya ɛɛ eh, antɛrɛnɛman dɔw kɛ ɔ k'olu fana ka sɔrɔsiw sera sudan kunnafoniw da bɛna se o ma ɔ juma tɛmɛnen n'o ye kunun kabakoba kɛra maka maa dɔ kɔni ɔ bere b'a bolo koyi ani elan y'i ɲɛsin maka alimami ma k'a to minbari kan k'a bɛ yɛlɛ a kɔni bɛ taa fɛn fɛn kɛ sa maa maa kɔni ma o dɔn mɛ bere kɔni b'a bolo koyi ani elan mɛ min ye alihamudulila minnu bɛ alimamu kɔlɔsi ɔ an bɛ foli d'u ma olu kɔni ye kwa da cɛ in na ɔ maka yɛrɛ maaw ye min fɔ cɛ in a ka ko la ɔ kunnafoni u da bɛna se o ma ɔ ka taa fara kunnafoni wɛrɛw kan ninnu de bɛna kɛ bi kunnafoni ye bakurubaya la sɔɔni u na ɲɛɲini k'o walawala todunkan na insha allah dannaya voyage alisilamɛw nin ye agence de voyage belebeleba ye min lakodɔnnen don mali fan tan ani naani bɛɛ lajɛlen na wa u kɛlen don ka mali yɛrɛ kunmabɔ makan jamana kan ni u ka baara ɲɛdɔnw ye ka hijidenw bɛrɛbɛrɛ hiji latigɛcogo ɲuman na san mugan ni kɔ hiji baaraw ɲɛdɔn kɔfɛ san wɔɔrɔ ka tugu ɲɔgɔn na makan jamana bɛ jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnnen d'u ma u ka hiji kɛcogo ɲuman ani baaraw taabolo ɲumanw na wa ka fara nin bɛɛ kan u ni turkish airline ka bolodiɲɔgɔnma hukum kɔnɔna na dannaya voyage ye agence ye min bɛ hijidenw doni vol direct la escale tɛ min na taa ka segin bamako ani makan jamana ni ɲɔgɔn cɛ Nin ye kibaruya ye ka bɔ dannaya voyage ɲɛmɔgɔso yɔrɔ hiji a bɛ sɔn ka kɛ embouteillage ye o siratigɛ kama tɔgɔ sɛbɛn dayɛlɛnnen don ka teliya ka n'i ka wariw sara joona yaasa baara bɛ se ka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen bolo dannaya voyage jabalaba filɛ nin ye bamako kolonkisɛba banki n'u k'a ma ko bdmsa o kɛrɛfɛla la yen telefɔni nimero ye 20 22 24 25

An badenw n'i ye sɔsɔli donnen dugujɛ la o ye tile bɔbaliya ye sisoko abatu sawuda banabaatɔw ni banabaatɔ somaw nin ye aw bɛɛ lajɛlen jigi sigilen ye k'a sababu kɛ jirikisɛ finman min sabatira kira ka kumakanw na n'a bɛ se ka duniyatigɛ bana bɛɛ lajɛlen furakɛ fo n'a kɛra saya bana ye o de ye abatu sawuda ye u kɛlen kɔfɛ k'u cooko farajɛla ani farafinna jamanabaw bɛɛ lajɛlen la i n'a fɔ faransi ameriki gabɔn kɔngo senegal cote d'ivoire angola togo gambe fɔɔ ka taa se an ka faaba kɔnɔ bamakɔ u nan'u ka dagabana butigi belebeleba dayɛlɛ an fɛ kayi legal segu hotel kaso kɛrɛfɛ cɔyi aw maa minnu de bɛ yen ko aw ja bɛ to ka tigɛ aw yɛrɛ ma walima i nikun dɛsɛlen no ka lafiya dusukundimibana bɛ maa minnu na fɔɔ ka taa se furudimi jabɛti kooko mara sayi fɔɔ ka taa se tansiyɔnbana ma kɔnɔdimi jugu bɛ buna adamaden minnu na fasadimi nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ aw minnu de bɛ yen ko aw sunabaatɔ bɛ to ka sugo juguw kɛ u nana ni kisituli hindi ye walasa aw ka se ka lafiya wa u ma dan o ma fɛn min ye di ye a dilacogo caman bɛ u bolo di ni azal nana ɲagamine ka fara di ni ɲamaku ɲagamine ma fɔɔ ka taa se di ani habatu sawuda yɛrɛ ɲagamine ma an balima musolakaw aw minnu de bɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen k'aw b'a fɛ aw farikolo ka to nuguyalen aw ka saraki Sisoko abatu sawuda u kɛlen bɛ ka muntulu kɛrɛnkɛrɛnnen dilan aw kama muntulu min bɛ n'a dilannen ni situlu gɛrɛgɛrɛ ye fɔ ka taa se tulu dilancogo wɛrɛw ma minnu bɛ aw farikolo minɛ k'a nuguya wa a tɛ kɔlɔlɔ foyi lase i ma o tuma an badenw a ye wuli aw ka sisoko abatu sawudatu sɛgɛrɛ kayi legal segu hotel kaso kɛrɛfɛ walima a k'u wele u ka nɛgɛjuru siraw la 73 52 85 46 n'i ma se k'o lasɔrɔ i bɛ se k'u kɔngɔ 99 22 57 89 Sisoko Abatu Sauda i kɛra buna adamadenw jigi ye i bisimila an bɛ Sisoko Abatu Sauda an bi a fo ani a jɛɲɔgɔn bɛɛ an bɛ dugawu k'u ye o fana k'an sama dugawu la o kɔfɛ kuranɛ durusi yɔrɔ minnu filɛ Gabo ɔ ko mago bɛ durusi karamɔgɔ jɔlen na ɔ ka d'a kan kɛrɛnkɛrɛn na maa min ni kuranɛ durusi ka ɲɛ o mago b'o o la ɔ karamɔgɔ fila o bonyango ɔ maa min n'i b'a fɛ ka kunnafoni wɛrɛ ta ko in na i bɛ se ka mahamudu si i bɛ se ka ale ka nɛgɛsira ko o banba n'o de ye 69 13 93 95 an bɛ ala deli ala ka nɔgɔya don a ko la an bɛ kuranɛ durusiyɔrɔ maw kulu an bɛ foli d'u bɛɛ ma an bɛ dugawu k'u ye ka ɲini ala fɛ ala k'an bɛn sen ma an ka fɔtaw an'an ka kɛtaw ani ŋaniyataw o bɛɛ lajɛlen na n'an bɔr'o la sa an bɛ don an ka kunnafoniw kɔnɔna na ɔ min ye mali yɛrɛ kow ye an b'a dɔn k'a fɔ depuis juma tɛmɛnen in dara min kan kunun juma kun ye a tile joli yɛrɛ a tile seegin ɔ Mutari Wani kun demisiyɔnena ɔ dannaya dara a kan don kelen k'a ka guvɛrɛnɛman kura kɔni sigi ɔ o senfɛ ani maa caman bɛ ɲɔgɔnye na n'o ye sosiyete sivili ye parti politikiw ɔ ka taa se min yɛrɛ ye awa fanga yɛrɛ na bolo caman ɔ ko Mutari Wani kɔni kun bɛ lamɛnni na kosɛbɛ ɔ tile fila tɛmɛnen Ba Ndaw ale fana kun bɛ somɛ na k'a daminɛ le 17 ka na le 20 na a kun bɛ faransi ɔ ko juru minnu bɛ farafinna na faransi ka gɔlɔgɔ juru k'olu bɛ se ka fɛgɛya cogo min k'u bɛ se ka dɔn k'a ma cogo min k'an ka fɛnw bɔ k'an bolola sɔngɔ na k'an coron fo an kan ala k'an bɔ a kɔlɔlɔ la o tuma na o sen fɛ ɔ ko Ba Ndaw fana o nalen Mutari Wani ale kɔni taara baara taabolo kun ye min ye awa ka se k'o da awa Ba Ndaw kɔni o tulo kan o nin sen in a fɔra guvɛrɛnɛman sigili kɔni ko a gɛlɛyara kosɛbɛ ka d'a kan depi waati tɛmɛnen kunnafoni kun bɔra ka bin nin sen in ɔ maa minnu kun ye cnsp sɔrɔdasi minnu ye fanga dafiri olu bɛ pɔsu ɲinima yɔrɔ minnu na est ce que nin minisiri falen na olu bɛna bila yen wa ɔ n'olu ma bila yen olu yɛrɛ ka yeta la kulu est ce que jɔda na kɛ olu la bilen wa ɔ dɔw ko ko o furukufuruku kun bɛ sɔrɔdasiw ni peresidan ni ɲɔgɔn cɛ o mana ka d'a kan ko gouvernement cira a fɔra gouvernement kura bɛna sigi k'u ma consulté ɔ ko yanni o cɛ olu fana ka fɛtaw ye min ye o don kɔni kunnafoni dɔw kun y'a yira k'u kun bɛ kati k'u ni bandaw kun bɛ ɲɔgɔn ɲɛ na fo rimɛriw yɛrɛ kun nana k'u ye bandaw minɛ mɛ sababu ye min ye k'a kun ma minɛ o kumaɲɔgɔnya de kun bɛ yen u ka yetaw n'u ka faamu ye min ye o kuma de kun bɛ sen na mɛ ni sɛ gouvernement ko kulu k'a kuma kɔni cayara a tɛna fɔ hali n'a sɔrɔ maa t'a fɔ fɛn tɛ yen mɛ a na kɛ bɛɛ b'a fɛ ko ka taa taabolo min na bɛɛ ka faamu ye min ye ni se bɛ se ka giriya o ko de ye nin gouvernement ko in ye ɔ min bɛ yira maliyɛn caman na k'a fɔ ko in caman ye pɔsi ko ye maliko tɛ dɛ an y'o de faamu ko in na ka caya ɔ jɔda ko min ka fanga ba ma cogo min min yɛrɛ makara cogo min ɔ i b'a sɔrɔ a caman bɛ yen maliko kɔni ka dɔgɔ a ko kɔni kɔnɔna na i n'a fɔ i b'o mɛn u caman da cogo min o mana kuma kɔni cayalen don ɔ nin gouvernement in kɔni ɔ kunnafoni dɔw ka fɔ la ɔ i n'a fɔ mamakɛw france inter kunnafoni sira don ko k'a daminɛ minisiri mugan ni duuru ka taa bila fo bi saba ni saba m'a f'i ye ko eh, gouvernement technocrate o kɔrɔ bɛɛ bɛ y'a la minnu bɛ politiki la minnu t'a la minnu yɛrɛ t'a foyi la ɔ ko bɛɛ ka se ka y'a la k'a kɛ ɲin sɔn jugu sɔn ye walasa jamana budget bɛɛ ka taa k'a kɛ i n'a fɔ mankan ka da hali n'a sɔrɔ jamana tɛ avanse u ka laɲini mankan ka da dɔrɔn ɔ ka maaw pɔsu caya dɔrɔn wari ka caya ɔ walasa mankan ka da bɛɛ ka dɔ sɔrɔ ka dun ɔ u tɛ miiri ni maa ninnu de bɛ taa ni jamana ye wa est-ce olu de ka wariw man ca jamana sɔrɔ ma wa o mana mɛ o tɛ lɛ dɛ minnu bɛ mankan ci la ka dɔ bila bɛɛ da bɛɛ ka se k'i da de ɔ o de a na kɛ o ŋaniya de bɛ gouvernement ko in na a kuma kɔni cayalen don kosɛbɛ i n'a fɔ kunnafoni bɛ k'a yira cogo min ɔ an bɛ dugawu de kɛ gouvernement ye ɔ a bɛna sigi nin semaine fana kɔnɔ wa a bɛna taa sigi waati jumɛn in wa bɛn bɛna k'a ko la wa a kumaw kɔni cayalen don an t'a dɔn a bɛ taa laban min kɔni na ɔ ko kɔni bɛ nin lahalaya in de la wa hali bi sa an bɛ ala de deli bɔda ɲuman ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ la

ka kɛ n'a fɔ fɔɲɔgɔnya b'olu sɔrɔsiw ni ɲɔgɔn cɛ ka d'a kan rimɛri bɛɛ kun kɛra ko sɔrɔsiw fɔlen don ɲɔgɔn kan ko kati ɲaminen don k'a bɛ tan a bɛ tan ɔ sɔrɔsiw yɛrɛ ko ko ko in kun ye ko ka fitina de don maaw ni ɲɔgɔn cɛ ɔ a ye wele bila sɔrɔsiw ma u ka ɲɔgɔn minɛ ɔ k'u yɛrɛ kɔlɔsi ka bɔ fitina ma ɔ maa dɔ de ka laɲini ye ko ka se ka fitina bila mali yɛrɛ arime damaw ni ɲɔgɔn cɛ maa jugu dɔw ni maa ŋaniya jugu dɔw k'olu ka laɲini de y'o ye o marifatigiw yɛrɛ dama ka se ka k'u kun kari ɲɔgɔn na olu bɛ se ka don yɔrɔ ni sɔri yɔrɔ sɔrɔ cogo min o chef d'état-major kɔni bɔra k'a ka déclaration kɛ bi yɛrɛ k'a fɔ kuma minnu bɛ ka circuler réseau kan ni maa dɔw yɛrɛ bɔra k'a kuma fɔ o mana ko sahaba tɛ olu armée foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ o bɛɛ de kelen wa ko min y'olu ka vision ye mali pepulu bɛɛ maliyɛnw ka lakana o bolofɛnw ka kana mali yɛrɛ territoire ka se ka lakana ɔ olu de y'olu sɔrɔdasiw yɛrɛ ka hami sinɔn ko foyi t'olu ni ɲɔgɔn cɛ ɔ i n'a fɔ a kumaw bɛ ka cari réseau kan cogo min na ɔ nin de y'a ɲɛ yɛrɛ ni réseau sociaux ko n'u y'a da i la k'olu bɔ i ka yɛrɛ jɛ dɛ

ɔ ba ndaw ale yɛrɛ min tun bɛ sommet na faransi yen a ka kumaw kɔni n'a ye k'a daminɛ le 17 ka taa se le 20 ma ɔ kunnafoni dɔw yɛrɛ tun bɔra ko a kelen ma taa ani maa dɔw taara ɔ faransi b'a fɛ ka min sigi k'u kuman'o bɛɛ kan o bɛɛ ye rezo kumaw kɔni ye ɔ komi o dɔw fana o tɛ officiellement ɔ ka d'a kan komi an bɛɛ b'a dɔn ka caya faransi de b'an ka président désigner hali n'u sɔrɔ b'a fɔ e a ye ko kɛ bi safafiya a ye kalaw fili régulièrement a ye kalaw jɛya namara kana kɛ kala kɛ union européenne ka bolofara bila ka na union africaine ta bɛ na k'a bɛɛ kun namara kana kɛ k'a sɔrɔ min bɛ sigi o labɛnnen b'olu yɛrɛ bolo ka ban ɔ an ka wari makaritɔ warini minnu b'an ka jamana kɛsu kɔnɔ ka laban k'o bɔ k'o bɛɛ bɔ ka tila votikɛ yɔrɔw ni a biro n'a fɛnw dilali la o jamana bɛ taa ɲɛ wa k'a sɔrɔ min bɛ sigi olu yɛrɛ y'o labɛn ka ban an ka makaritɔ warini minnu bɛ wari k'an k'o kɛ ka yɔrɔ dɔw dilan k'o kɛ ka baara dɔw kɛ o bɛ laban ka bɔ kɛsu la awa k'a sɔrɔ min kan ka sigi o dɔnnen don kaban ɔ ni jamana in ma bɔ nin na k'a kɛ n'a fɔ an ka perezidanw yɛrɛ tigɛ ka se fo dunan dabarabaw k'o de jalatigɛ min bɛ jamana bolo tɔrɔmi ka d'olu ma ala k'an kisi o kɔlɔlɔ ma ɔ n'an binna o dingɛ kɔnɔ kɔnɔ bilen ɔ o kɔrɔ o k'an ka ko y'an yɛrɛ de nɔ ye sa ɔ n'an bɛ min kɛ an k'o kɛ dɛ ɔ an yɛrɛ k'an ka desizɔnw ta ɔ ni maliyɛnw dɛmɛ min na olu k'u ka baara kɛ o mana an ka maafɛmaaya an k'o dabila ɔ a kuma kɔni cayalen don ɔ ba ndaw k'a kɔni kumana yen kosɛbɛ ɔ ka to faransi yen a ye emanuɛli makɔrɔni k'a ye foli bila k'a ma a y'a fo k'a fɔ k'a y'ale kunbɛn cogo min personnellement a n'ale ka jama délégation bɔra mali la tiɲɛ yɛrɛ la k'o ye ko ye min b'a yira k'a fɔ o bɛnna ale ba ndaw ma kosɛbɛ o kɔfɛ fana ko juruko minnu n'o fana bɛ yen k'a fɔ ko an balola juru in na a mɛnna ka d'a kan k'a bɛ ka kɛ tiɲɛ ye ko depuis deuxième guerre mondiale banna k'olu ko juru ninnu b'an kan na don o don dɔ de bɛ fara a ka bɔcogo tɛ ka sɔrɔ o mana ko n'a fɔra nin baara ninnu sugu ka kɛ a ka kuma kɔni bɛ ka yira o mana tanki an to nin taabolo in na o kɔrɔ an tɛna se ka investissement kɛ an tɛna se ka jɛn walimaaw fana ka wari kɔ tanki ni juru b'an na tan ɔ ba ndaw ka kuma kɔni bolila o n'a ɲɔgɔn kɔni kan epi fana a labanna k'a fɔ madama ni sɔrɔ ma na développement ma na ko basigi fana tɛ yen a ka kuma kɔni kɔnɔna na yen o kɔfɛ fana fɛn min yɛrɛ ye maliyɛn minnu bɛ faransi ɔ a labanna a kuman'olu fana la ɔ kɛrɛnkɛrɛnna ɔ a kɔni ka kuma na i n'a fɔ an y'o dɔ fɔ cogo min n'o de ye gɛlɛya minnu b'u la u ka papiye ko ɲɛnabɔli la ani fɛn ninnu ɔ k'a y'u ka kulekan mɛn wa a y'a ta dusu la ɔ kɛrɛnkɛrɛnna k'a kɔni bɛna jateminɛ sira teliman kama walasa k'ale kɔlɔlɔ minnu b'u ka sɛbɛnko n'u u ka fɛnw na o mana k'a bɛna o jate kɔni minɛ i n'a fɔ a y'a fɔ a ka kunnafoni kɔni na cogo min ɔ maaw tun ye ba ndaw tanu kosɛbɛ mɛ sisan maaw komansera ka fɛn fɔ a ma k'a taara faransi a taara burukina a taara yɔrɔ caman mɛ ko ese mali rezɔn bɛ k'a taara deba sigira ko a taara yan dɔw bɛ k'a jalaki ko a bɛ jamana wɛrɛ caman n'a sigira mali min yɛrɛ kɔnɔ ɔ ni faaba yɛrɛ tɛ ko rezɔn bɛ yen aa ko olu ma d'a la n'a sera yen kodowari kɛra n ma fili n t'a dɔn nizɛri b'a la ɔ faransi kɔnɔ a y'o caman kɛ ka d'a kan o y'an mamala ye ɔ a y'o caman kɛ nka dɔw ko k'a sigira maliyɛn minnu yɛrɛ kama mali yɛrɛ dugu caman bɛ yen k'a ma taa o la ɔ k'a ma taa o la o mana ko kɔni a ye kuma kɔni fɔ ɔ mɛ k'a fɔ a yɛrɛ ka jamana marabolo ɔ a ma taa o la ɔ komi a yɛrɛ de b'o kun dɔn ye ɔ n'a sɔrɔ a ka taa nin o min ale bolo n'a a taalen c'est pas la peine min ye mun don a yɛrɛ kɔni b'o ɲɛdɔn ye ɔ maliko in kɔni nin waati na kulu a kuma cayalen don ala de k'an bɔ a bɔda ɲuman kɔni fɛ ne kɔni y'a ɲuman ye dɔrɔn ɔ an k'an ɲɛsin silamɛya ma dɛ sinɔn dusukasi b'i faa fu walahi silamɛya an kana sɔn maa si k'an nɛgɛn walima k'a fɔ b'an bɔ an ka silamɛya kan ko ni luwa kuntanw ye an ka wuli k'an jɔ k'an banba an ka diinɛ bɛ sabati cogo min o dɔrɔn de b'an dusu suma sinɔn an bɛ to nin wawo in na ala k'an kisi saya b'i sɔrɔ i su jugu bɛ taa lahara diɲɛ ta in dusukasi ka bon fo k'a fɔ a to ten an yɛrɛ t'a dɔn maliko la an bɛna an ko yɔrɔ jumɛn ka taa an ja yɔrɔ jumɛn a ko kɔni kɛra kamanagan ye wa hali bi sa an bɛ ala de deli bɔda ɲuman ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen ye ɛntɛmu ɔ u ye kunnafonidi kɛ u ye tile duuru tɛmɛnen gɛrɛfu kɛ k'a daminɛ lɛndi tɛmɛnen ka n'a bila juma na ɔ gɛrɛfu banna ɔ samedi kɔni dimansi gɛrɛfu t'o kɔnɔ ɔ bangiw dun tɛ baarakɛw la ka caya kosɛbɛ mɛ bangidaw falen don bi i b'a fɔ lɛndi ɔ bangiw falen don kosɛbɛ ɔ hali gɛrɛfu in kɔnɔ bangi kun bɛ k'u ka kiliyanbaw ka wari minɛ ɔ u k'u ka kiliyanbaw ka wari minɛ u bɛ ka tɛmɛ n'u ka ko ye ɔ min ye denkura ye ngɔyɔ la tun bangiw yɛrɛ ani k'u ka bolofaraba ka da ka ɛntɛmu ye fɔnkisɔnɛriw b'a la ekɔli sɛndikaw b'a kɔnɔ ɔ ka taa se min yɛrɛ ye awa forobacakɛbaa gurupu gurupu de faralen don ɲɔgɔn kan mɛ min min aranze bɛɛ bɛ ka banba i ta kan ɔ min ye bangiw ka bolofara ye olu bɔra ka kunnafoni laban min di an ye min sɔrɔ kunnafoni sira dɔw kan olu ko ko min ye gɛrɛfu ɲɛ ka tile muma bɛɛ kɛ gɛrɛfu la kulu gɛrɛfu nata in ka da ka ɛntɛmu ɲɛma ka tile u ko ko gɛrɛfu bɛna kɔntine lɛni nata u ma dele yɛrɛ fɔ ko lɛni natɔ a bɛna a continuer ka taa ba han ɔ le 24 et 28 o fana tɛ tile duuru kelen ye o ɔ k'u bɛna o baaraw fana daminɛ tun mɛ bankiw ko nin sen e k'olu b'u ka bankiw dayɛlɛ dɛ ko k'a daminɛ sɔgɔma ka taa bila midi wala olu b'u ka operation k'o la ko ka da ko mankan man di wari ɔ ko a ye gɛlɛyaba don u ka kow la ɛ wari bɛ yɔrɔ o yɔrɔ mankan bɛ yɔrɔ o yɔrɔ wari tɛ yen o kulu ɛɛ n'i ko su wari bɛ taa ɔ ko kɔni bɛ tan an bɛna lajɛ n'an ni bɛn le cerveau ye ɲɔgɔn sɔrɔ ɔ ale yɛrɛ ye CNT cɛden ye an bɛna lajɛ a ka walawala d'an ma ko la bɛn salamu aleykum e kɔlɔba sila ah, a b'a ka ye an b'a an b'a ta ah, sali jara
alihamudulila ɔ CNT kɔnɔna ka kɛnɛ ye
awɔ an bɛ kɔni baasi foyi t'a la
voilà bɛn nin waati ninnu na komi an y'a mɛn ko loi dɔw tara CNT la kɔmi an bɛɛ b'a dɔn awa mɔgɔ kɔni hali n'a sɔrɔ dannaya de dara mɔgɔw kan k'u bila CNT la ni ko min bɛna u k'a fɔ jamanadenw ɲɛ ni an ka hɛrɛ b'a la n'an ka hɛrɛ t'a la mɛ kɔsa in na kuma dɔw bɛ ka cari k'a fɔ ko loi dɔw tara ɔ kɛrɛnkɛrɛnna n'o y'an ni faransi cɛla baara dɔw ye a kɔni balalen don maa caman na ɔ kɔmi e yɛrɛ CNT cɛden ye ɔ loi sugu jumɛn don i bɛ se ka walawalali jumɛn d'an ma o ko la
K'i fo modibo ka radio baarakɛla bɛɛ fo ka bɛɛ fo nin wagati la u bɛɛ tulo b'i la voilà sariya bɛnkan sɛbɛn min tara convention judiciaire min bɛ yen n'u y'o ta an ni faransi ni ɲɔgɔn cɛ ɔ k'u y'a ta ka ɲɛsin terrorisme ma mɔgɔ minnu bɛ terrorisme dɔn définition min b'a la Nations Unies la ko maa minnu bɛ wale dansagonnenw kɛ ka ɲɛsin maa dɔ ma wali ka ɲɛsin jɛkulu dɔ ma wali ka ɲɛsin jamana dɔ ma kosɛbɛ donc o ye fɛn min bɛnkan ye ko maa min b'olu kɛ ko faransi n'i y'o kɛ mali kɔnɔ yan donc ni o ɲɛsinna faransi ka mɔgɔ dɔw ma walima faransi ka nafa sɔrɔ sira dɔw ma ko wele bɛ se ka bil'i ma i bɛ t'i ka kaso kɛ faransi dugukolo sanfɛla n'a bɛ fɔ fɛn min ma ko extradition donc kuman di n'i y'a ta k'a lajɛ wulikajɔ min b'an ka jamana kɔnɔ n'o ye danyɛrɛla ye n'an bɛ ka o kɛlɛ min kɛ ko souveraineté donc anw bolo a bɛ tagama kɛ o de kan kosɛbɛ pour k'an wuli k'an jɔ k'a fɔ a sariya in tara 62 modibo ni modibo ni faransi ye sariya dɔ kun ta ko an ka sariyaw bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na maliyɛn caman bɛ faransi faransɛ caman bɛ mali kɔnɔ karisa bɛ taa a ka datugu karisa ka jamana kan o tun t'a kɔnɔ dɛ donc k'a fɔ k'u y'o de réactualiser cɛbilen daramɛ ninnu ka wagati la octobre 2019 maintenant ko k'o sariya de o de kɛ sariya kisɛ ye sisan donc tigɛkɔrɔta kɛra o la a kɛra sun kɔrɔ tigɛkɔrɔta yɛrɛ don jumɛn ye

i tɛ faransi bolofɛn fɛ ɔ n'e minɛna yan o ma ne bɛ se ka taa faransi b'a fɔ ko k'e d'a ma e ka taa kaso k'ale fɛ yen. oui parce que n'i ye o ta k'o lajɛ. n ye terrorisme ko u b'o défini cogo min. o ye kelen o ye nations unies yɛrɛ ka définition standard ye terrorisme na. kosɛbɛ. ɔ o tɛmɛ o tɛmɛnen kɔfɛ u tilala tuguni macron ye kuma dɔ fɔ an ka wulikajɔ min ma 2019. an bɔtɔla. O y'a sɔrɔ IBK ninnu bɛ ka taa Pau a k' a bɛ fara cɛncɛn fuga jamana ɲɛmɔgɔw wele u ka n'u dannatigɛ n'olu ka kɛlɛkɛcɛw ka to an ka dugukolo kan walima n'u k'u ka minɛnw cɛ ka taga u ka t'u dannatigɛ o se o ɲɛkɔrɔla la ko ko a ɲɛ bɛ faso jamanaden dɔw la k'u wulilen bɛ k'u jɔ k'u bɛ laɲini minnu kɛ k'u ka laɲini ni banbagaci wale kɛbaga ninnu ka laɲini bɛɛ kelen Don kumala surunyala k' an bɛ ka laɲini min kɛ ko olu ka taa ko kuma kelen bɛ kufa ni agali da kɔnɔ u bɛ asɛbute min bɛ triz kɛ fa kɔsɛbɛti politi si sosiya n bɛ relizi u y'a ko bɛɛ ye u y'a bila an kɔnɔ ko mɔgɔw bɛ lafari de kɛ mɔgɔw b'u ka sreson fɛ ka se k'u ka laɲini aw tɛ ni cogoya bɛ na e' la dɛsɛfɛ jo la donc u y'a bila o minɛn de kɔnɔ donc autrement dit unhun, gɛlɛya min bɛ ka anw ka jamana in sɔrɔ ani don o don anw ka jamana bɛ ka lajaba jamanaden dɔ bɛ ka faga duguw bɛ ka ci kosɛbɛ muso kɔnɔma tɛ to denyɛrɛnin tɛ to mɔgɔkɔrɔba tɛ to cɛ tɛ to muso tɛ to unhun, u bɛna jamanadenw gan kamana la ani k'u tɔɔrɔ u dusukun na don nataw la unhun, jamanadenw bɛna wulikajɔ suguya dɔ kɛ o parce que faransi gɛnna ka bɔ jamana o jamana kɔnɔ an k'a bɛɛ ta tariku la k'a lajɛ u bɔra u sennunkun de kan jamanaw kɔnɔ kosɛbɛ ɔ kɔsa in dun na faransi ka général barkhane général ye interview kɛ a ko au mois de février a ko ko pour que u ka bɔ mali kɔnɔ a k'a dɔgɔmannin ye san tan ani duuru ye ɔ yɔrɔ o jaba kisɛ yira donc o kama nin bɛna kɛ algérie ye min fɔ faransi ma anw ta bɛ laban o de la donc k'a fɔ parce que an ka ɲɛmɔgɔw tɛ ka ja sɔrɔ ka jɔ u jɔyɔrɔ la comme Centrafrique min kɛra yen, kosɛbɛ, donc anw ta bɛna kɛ min ye faso jamaw miiridi yɛrɛ de bɛ wuli k'a fɔ Faransi a b'aw ka minɛnw cɛ walima a b'aw kasanke labɛn mm. Algérie ye min f'u ye donc a bɛ labɛn o de kama mm. parce que Malien bɛ a ka ka hɔrɔnya fɛ kosɛbɛ mm. Malien ka

Ɛɛ maa min y'a voté o tɛ n kunkolo la tigitigi nka anw maa tan ani saba de banna la. Aw maa tan ni saba dɔrɔn de banna. Awɔ anw maa tan ni saba de banna la. Aa o donc kɛmɛ ni mɔgɔ kɛmɛ ni mugan ni kelen don mais mɔgɔ min y'a fɔ awɔ a la n hakili t'a la tigitigi nka tan ni- tan ni saba an tan ni saba de banna la. bon ne bolo ni nin fɛn sugu bɛ kɛ a man ka fɔ a ka loi la a kan ka fɔ arajo la k'a fɔ nin de bɛna ta ou bien o t'a la de a bɛ di aw dɔrɔn de ma ni aw minnu bɛnna na u k'a ta ten wa.
Voilà parce que u ye ko in kɛ i b'a fɔ jakuma ka banakɔta gafe in bila ka na sariya kisɛ in bila la bɛɛ ka commission de travail la an taara ka taa sariya kisɛ ninnu ta ne yɛrɛ y'a ye dɔrɔn ne ko ko ko sisan kɔni hali ni an ye mali drapeau jigin ka faransi drapeau yɛlɛ n ko a bɛɛ ka kan parce que an kɛra jɔn ye an seginna fɛn kɔnɔ min ka jugu jɔnya yɛrɛ ye an bɛ min dɔn parce que hakili ye jɔnya ye nin ye farisogo jɔnya ye a bɛɛ dafara kosɛbɛ o kama u y'an wele tugun ko ka taga n'o projet de texte ye u y'a retiré donc u y'a bɔ yen k'u bɛna amélioration dɔw k'a la u ye yɔrɔ dɔw tigɛ tigɛ ka bɔ a la u tilala ka na n'a ye filanan na tuguni kɔfɛ tugun u y'a retiré sabanan o de kɛra nin ye sisan sabanan ni donna bi donna voilà u y'a di mɔgɔw ma dɔrɔn k'a fɔ ko bon ko dugusɛjɛ ko plénière bɛ k'a kun na donc mɔgɔw yɛrɛ ma temps ba sɔrɔ ka miiri ni jateminɛ k'a kan a dun bɛ sigiden sariya sigiden bi saba ni naani o bɛɛ de don trente-quatre articles donc ce qui fait a sariya taara o cogoya la donc maintenant interprétation na i b'a dɔn tubabukan don mana b'a la kosɛbɛ ni an bɛ ka sariya n'an bɛ ka sariya kisɛ fana kuma fɔ mɔgɔ min bɛ droit dɔn le droit aussi est élastique donc c'est un tout a bɛɛ b'a f'u ka accord d'Alger min bɛ u ye min tigɛ nɔ bila kɔ ani banbaganciw ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ n'i y'o ta k'o lajɛ i i t'i sɔnin sigi yɔrɔ kan min b'a jira i la ko ka mali fara nka n'i y'a kalan ka ko dɔn o man jugu mais ka ko kɔrɔ dɔn o de ka jugu kosɛbɛ kosɛbɛ donc voilà ka taga bila jamana fara de kama ni maliden dɔ fisayali ni dɔ ye kosɛbɛ o fana tɛmɛnlen kɔfɛ u ka accord de défense min bɛ mali ni faransi fana ni ɲɔgɔn cɛ o sariya kelenw n'o janfa kelenw de b'a kɔrɔ mm, mm, mm, donc c'est pourquoi an ko ka ba falen dɔ ka ba falen ba la o ye dɔ ka tere juguya ye kosɛbɛ donc an bolo olu y'u ka jamana ye mm-hmm. u ka jamanadenw kiri cogo min ka nɔgɔ u ma kosɛbɛ ɔ munna ni sariya bɛna ta mali kɔnɔ sisan pourquoi mali nin dun ye farafinna jamana bɛɛ ta jamana min denw bɛ bɔ faransi kɔnturu la ka tɛmɛ a bɛɛ kan o ye mali de kosɛbɛ o de la hali ni Kemi Seba ninnu ni gilets jaunes ni panafricaniste tɔ fɛn fɛn bɛ yen que ça soit Sams'K Le Jah u bɛɛ bɛ mali de ye comme mali de ye vitrine ye mali de ye farafinna jigi ye kosɛbɛ pour que ka se ka wulikajɔ sabati ka faransi ka jɔnya juru tigɛ ka bɔ farafinna bɛɛ la o bɛ daminɛ mali jamana de kɔnɔ donc faransi fana ka ɲɛsin bɛ ka ɲɛsin mali ma o yɔrɔ la hakilima de bɛ se ka kulu kuncɛmala dɔn fuga ye bakuruba la nin de kɛra anw ka jateminɛ ye a ko la ka ɲɛsin wala bɛn ni question filanan dɔ kɛra kɔmi nin waati ninnu na an b'a ye gouvernement sigili kɔni sumayara an kɔni bɛ k'a ye ɔ kunnafoni dɔ ko a ko Moctar Ouane danaya dara a kan mɛn ɔ ko nin sen minnu sɔrɔdasiw minnu ye fanga firi a m'olu consulter gouvernement kura sigili la k'o tun kɛra furukufuruku ye awa sɔrɔdasiw yɛrɛ ni bandaw ni Moctar Ouane ni ɲɔgɔn cɛ ɔ komi a yɛrɛ bɛ a milieu kɔnɔ yen awa a yɛrɛ bɛ ɲɛdɔn a ko la aw ka faamu ye jumɛn y'a ko la
an ka faamu ye min y'a la bandaw ni Moctar Ouane olu ka hakilina

diinɛ la a bɛ dankari mali danbe la a bɛ dankari fasodenw na o baara min y'u ka baara fɔlɔ n'u bɛ fɛ k'o bila sen kan octobre kalo n'u bɛ fasodenw jɔlen sɔrɔ u ɲɛ o siratigɛ fɛ donc baara caman ni wulikajɔ caman mana tun kɛra gouvernement in kɔnɔ mɔgɔ dɔw fɛ minnu tun bɛ ka ŋaniya ta ni irisi jamana bɛ se k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min lakana ko bunda kun fɛ donc o de kama Moctar Ouane bɔra a jɔyɔrɔ la fɛn ma fɔ mɔgɔ ye mɔgɔ si ma bɔ a kala ma ka tila ka na gouvernement kura proposition kɛ o mɔgɔw samana ka bɔ a gouvernement kɔnɔ donc anw y'a faamu ko min don parce que an bɛ kibaruya caman sɔrɔ a dɔw labɔli o de kɔlɔlɔ ka bon n'a nafa ye donc o kama souvent an b'an mankun a kan pa Ee ko filɛbaga wɛrɛ bɛ kɔɲɔmuso la min t'a cɛ ye kosɛbɛ donc o kama an bɛ an mankun kibaruya dɔw kan nka an kɔni bɛ min dɔn unhun ɛɛ bi sɔgɔmada in na Bandaw ni M5 mɔgɔw sigira ka kuma nin ye filanan ye wula in na nin ye filanan ye donc wula in na ani ɛɛ sɔrɔdasi minnu ye nana n'a ye k'a bila camancɛ fanga ɲɛmɔgɔya in na olu bɛ ɲɔgɔn ye wula in na donc ni u sera ka ɲɔgɔn faamu an bɛ sɔn ka gouvernement kura lisi sɔrɔ su in na ou bien ni Ala sɔnna a ma tɛnɛn don bɛ k'a mɛnɛ inchallah donc nka gɛlɛyaw bɛ yen gɛlɛyabaw bɛ yen donc gɛlɛya minnu bɛ se ka taga hali ni bandaw yɛrɛ ka bɔ camancɛ fanga in ɲɛmɔgɔya la gɛlɛyabaw bɛ yen o bɛ se ka o bɛɛ bɛ se ka ye
kuma bɛɛ ma ko yɔrɔ dɔ bɛ bani kɔnɔ la o tɛ dun kosɛbɛ donc o kama eh, o faratiw bɛ yen an bɛ ka min kɔni ye eh, janfa dan kɛnɛmayara kosɛbɛ eh, bandaw fɛ min y'a ka faransi sagoya ye a y'o baara tɔ de yira panpara paki la sisan ka ɲɛsin mali jamana ma donc e malidenw tɛna sigi k'o lajɛ kosɛbɛ kosɛbɛ ok bɛn an bɛ fo an bɛ fo ka bamakɔkaw bɛɛ fo insala kayikaw bɛɛ b'i fo la insala
ok merci beaucoup salamaleykum rahmatulah kulu nin tun ye bɛn le cerveau ye hakili la faamuya kɛra kosɛbɛ an kulu ale yɛrɛ kɔni ka fɔ la bandaw a bɛ ka faransi sago de kɛ nin waati in na ɔ min tɛ mali maaw ka faveur la ɔ ne ye min fɔ kɔrɔlen n'i b'a ko jinɛ dilankolo de bɛ faransi palais élysée na wa min don bandaw yɛrɛ ko ko ale ka nin fanga sɔrɔ in ala latigɛ a m'a fɔ ka t'i bɔ foro la ka na ɔ n'a kɛra taara faransi awa jinɛ dilankolo kɔni de bɛ yen wa n'i y'a ye i tɛ se ka tiɲɛ fɔ i tɛ se ka kuma jamana yɛrɛ tɔgɔ la a ne kɔni kamanagwan an ka farafin ɲɛmaa tila bɛɛ aa nin faransi ko in ko bɛ sɔrɔ palais élysée na dɛ u taara silamɛw ma ko minnu bɛ se ka kuranɛ kalan ka jinɛ setanɛw sɔrɔ minnu bɛ yen min b'olu gɛn olu dɔ tɛ kɛ président ye wa n'i ye ne bila la sisan n bɛ kuluwalaw ni ayatu kurusi kalan ni jinɛ bɛ a bɛ tunun mali bɛ bɔ sisan walayi e n'a kɛra min taara yen kaban c'est fini ne ye n'i nana i bɛ fili kɛ jamana ma sinɔn k'i bɔ foro kɔnɔ ka na ni min bɛ a ye n'a fɔ an jamanadenw wala mɛ ni min kɔni ni ku kɔni bɛ bɔ palais la ka na palais élysée k'e ni emmanuel macron bɛ kuma awa avion baw tapis rouge bɛ da yen faransi sɔrɔdasiw b'i kunbɛn o bolo ko mali yɛrɛ kɔni hali ni maliyɛnw ma bɛn a na bilen c'est fini fan bɛɛ kɔrɔ nin ɲɔgɔn de laji burama sɔrɔ a taara n'a ye o mana maaw kana ɲina daminɛ kɔ dɛ a daminɛna yɔrɔ min ye sanfɛla sɔrɔ n'i ɲinɛna o kɔ a tɔ laban a bɛ k'i bolo baara ye o bɛɛ la sɔrɔ kɔni kulu a ko gɛlɛya bɛ yen dɛ wala a ko gɛlɛya bɛ yen gɛlɛya bɛ yen a ka kuma na furugufurugu bɛ yen kosɛbɛ ɔ ni bɛn kɛra ko la an bɛ dugawu kɛ ala ka bɛn kɛ ko la sɔrɔdasi ninnu fana b'a dɔn min ɲɔgɔn kɛra amadu haya la n'olu sen ma don a koloma yɔrɔ la olu ta bɛ juguya o ye ɛ u ta bɛ juguya dɛ o de kosɔn de b'a daminɛ u ni maaw de tun ka bɛn wala u ni maaw ka bɛn u ka taa u ka baara kɛ bɔn sisan a bɛ ɲini ka kɛ dɔnni dongoma ye a bɛ ɲini ka kɛ dɔnni dongoma ye ala dɔrɔn de bɛ se k'an bɔ a fitinaw na ɔ maa si ka intérêt tɛ fitina na maa si ka intérêt tɛ mankan na ɔ an bɛ dugawu de kɛ jamana ye ala k'a kolo suma ɔ kulu kulu a tara sɛnte eh, maaw folo ah, k'a fɔ n'i ye kojugu kɛ maa minnu bɔ ka manifeste wala n'i ye faransi y'a ye e de b'olu ka contre la e b'u ka sɔrɔ contre la ni mali mɔgɔw y'e minɛ k'e datugu u bɛ se k'e faransi bɛ se ka lɛtiri ci ka na ko k'e minɛ ka taa d'olu ma i ka taa kaso kɛ o t'i salen yan o bɛ pikiri k'i la dɔrɔn ko coronavirus ni maa kɔni ka jamana bɛ ka ee sɛbɛn i ka laharataa de fɔlen ye o e bɛ maa minnu ka station total n'u ka sɔrɔw contre la e ka jamana k'e minɛ k'i d'olu ma jamana k'e kɔlɔsi ani k'a kɛ kɔnɔ u man k'o kuma fɔ bilen ah faransi e sɛ a b'a la ko faransi jamanaden bɛna d'anw ma yan ah ala an t'an yɛrɛ ko ko ninnu jateminɛ wa

Eh, min ye Maroc ye ale fana ni Algérie eh, a tɔgɔ Espagne cɛ bɛ ɲini ka gɛlɛya kosɛbɛ Maroc lasigiden min bɛ Madrid n'o bɛ Espagne k'a ye kangarida kɛ Espagnew ye a fɔ min ma ko Polisario ko Ibrahim Gali ɔ n'olu de k'u b'u yɛrɛ yɔrɔ u yɛrɛ ka yɛrɛmahɔrɔnya ta yɔrɔ la ni Maroc b'o yɔrɔ min jate ko ale ta ye ni Algérie yɛrɛ bɛ nin maa ninnu dɛmɛ k'o ɲɛmaa bolila ka na Espagne esipanye faamaw y'a minɛ k'a kan ka jɔ kiri la waati nataw kɔnɔna na awa marɔku lasigidenso min bɛ esipanye kɔnɔ yen ale de ko ko depi kɛlɛ a bɛ min fɔ awa esipanyɔlɛw ye awa ko ni nin cɛ in yanni ka se a ka kiri don ma ko n'a bolila ko esipanye b'a responsabilite ta dɛ o kɔrɔ k'a bolila a donna dogodogonin dogo la esipanye maabaw b'a kalama mɛ n'a labanna ka bɔ esipanye tun o kɔrɔ ko teriya min bɛ marɔku ni esipanye ni ɲɔgɔn cɛ k'olu k'a bɛ sɔn ka yogoyoba o de kosɔn waati tɛmɛnen an ko ko furancɛri ko kɛlɛ in a bɛɛ kun ye nin cɛ in ka ko de ye a n'a fɔ moroku banna k'a ka furancɛri garidi o maa ba seegin olu bɛɛ donna a tɛ sɛmɛni kelen bɔ ɛsipaɲi kɔnɔna na ɔ a bɛɛ kun ye nin cɛ in nɔfɛ toko ye cɛ in dun ko ɛsipaɲɔlu y'a minɛ moroku nin b'ale jate a jugu fɔlɔ de o mana ko a kan ka kiri ko yanni a kiri don cɛ ko n'a tununa o mana ko ɛsipaɲi kɔni k'a dɔn o mana kɔlɔlɔ o bɛ sɔn ka wuli olu kɔni ni awa marɔku ani ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ kunnafoniw ye a di cogo min wa hali bi sa an bɛ ala de deli bɔda ɲuman ala k'o k'an n'an balima silamɛ bɛɛ lajɛlen awa min ye nizeriya u ka sɔrɔdasi sɛfu detamazɔri ɔ a ko a tora a la avion bin kɔni kɔnɔna na i n'a fɔ kunnafoniw ye a di cogo min kunu juma ka d'a kan ko avion in k'a wulila kɛrɛnkɛrɛnna kaduna uh, kaduna o avion so a na kɛ avion yɛrɛ wulila a ma mɛn dɔrɔn ko avion kɔni binna ɔ kunnafoni dɔ ye min yira ko sanfɛlaw ka lahalaya k'a bɛna fɔ o kun man ɲi ɔ min ye mahamadu bukari a ko sɛfu detamazɔri a tɔgɔ ko atahiru ɔ k'a yɛrɛ si bɛ sanji bi duuru ani naani ɔ ko zanviye kalo tɛmɛnen yɛrɛ mamadu bukari y'ale nome k'a kɛ sɔrɔdasiw ka ɲɛmaaba ye ka d'a kan ko boko haramu ka banbaanciwalew kun cayara ɔ jalakili caman kun taara ka ɲɛsin mamadu bukari ma ɔ o ra ale kɔni ye a sigi ɔ juma tɛmɛnen ko nin cɛ in a n'a ka delegasɔn kunnafoni dɔw ka fɔ la k'a bɛ maa tan bɔ ale yɛrɛ de y'a tannan ye wa walima mɔgɔ tan wɛrɛ ka fara ale kan wa ɔ ka d'a kan ko zenerali ibrahim atahiru ɔ a ka fara ofisɛba wɛrɛw kan ko aviyɔn kɔni wulilen a bɛna fɔ waati kunkurunnin u bɔlen kaduna aviyɔnso la a ma mɛn ko aviyɔn binna ko sanfɛlaw lahalaya man ɲi mamadu buhari kɔni ko ko tiɲɛ yɛrɛ la k'u ye nin kibaruya in sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la ko nin ye kɔlɔlɔba ye mɛ ko nin cɛ in ɔ ko a ye baarabaw kɔni kɛ ɔ kɛrɛnkɛrɛnna o dugu kɔni ko lakana ko baliya min kun bɛ yen ko u kun surunyala ka se a banni kɔni ma i n'a fɔ kunnafoniw ye a di cogo min ka d'a kan boko haramu yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ko araba tɛmɛnen ko olu yɛrɛ ni maa dɔ n'o ye ko eta silamiki bolofara u ka fɔ la dɛ ko eta silamiki bolofara min n'o bɛ nizeriya k'olu ni boko haramu ɲɛmaa karila ɲɔgɔn na ko boko haramu ɲɛmaa yɛrɛ kulu k'a joginna kunnafoni dɔw yɛrɛ b'a la ko esike k'a ma to a la wa ɔ u tɛ ka kunnafoni kelen fɔ a la mɛ ofisɛliman kɔni an m'a mɛn ko n'u ko a bɛ abubakari sigawe ma ɔ dɔw ko k'a joginna dɔw ko ko k'a bɛna fɔ a tora a la mɛ u m'a jɛya ɔ a na kɛ o fɛti n'o o nisɔndiyaw kun bɛna surunya k'a fɔ k'u sera boko haramu na ɔ ninnu fana ka avion binna ɔ k'u maa tan k'u bɛɛ lajɛlen k'u u tora a la ko boko haramu yɛrɛ 2009 ka se sisan ko maa min sara a fulukufuluku kɛlɛ la k'a bɛ se mɔgɔ waa bi naani ma mɔgɔ min y'a sigiyɔrɔ bila u ka kɛlɛw ni a nakow siraw la k'a ka ca mɔgɔ miliyɔn fila ye i n'a fɔ kunnafoni kɔni ye a di cogo min na an bɛ foli di an ka cɛkɔrɔba ɲuman ma nizeriya seyidu kulubali a yɛrɛ fari kun man d'a la waati tɛmɛnen ala ka nɔgɔya k'o kɛ an n'a ye k'a lamɛnbaa bɛɛ fo nizeriya wa hali bi sa an bɛ ala de deli bɔda ɲuman ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen. sudan olu ka sɔrɔdasiw ye kunnafonidi kɛ ko misira ka sɔrɔdasi delegasɔn k'olu sera olu ka teritwari kan k'u bɛna munawaratu dɔ kɛ n'o ye sɔrɔdasi antirenemaw eh, demonstration k'u fangaw yira kuwa kɛlɛminɛnw ka maaw siran u ɲɛ silamɛw kan ka nin de kɛ waati bɛɛ wala israɛl ni gaza gaza bɛ to ka nin yira u to k'u ka wo ninnu yira k'u ka misiliw yira aa kulo i ma bɛ ka npogo don israɛl la wa aa o senfɛ sa k'a fɔ ko kalo min n'an bɛ a la ɔ ko humatu nil ko o kumana o kɛmɛ ka ni munawaratu ye nin sɔrɔdasi antirenema in ko maa minnu bɛ nili n'o ye mɛri nili ɔ maa minnu b'o kɔlɔsi ɔ ko o antirenema kow don ɔ k'a bɛ daminɛ nin kalo tile mugan ni wɔɔrɔ k'a kun bɛ taa kɛ fo a tile bi saba ani kelen ɔ icobi fana kɔni ko ko nin ko in ni dɔw yɛrɛ ko ko nusuru nil ko nili awa o yo olu fana ye o tɔgɔ dɔ olu la o maana ko icobi ko ko nin ye ko de ye ko misira b'a fɛ ka lɛtiri ci olu ma k'olu y'a lɛtiri faamu o ko ŋaniya min bɛ misira kɔnɔ a bɛɛ kun ye barazi fa ko de ye ɔ n'u k'u b'a fa n'a ma ɲɛ an ka farapu kɛ o n'an bɛ kɛlɛ wuli o k'a sɔrɔ an ni sudan farala ɲɔgɔn kan ka jɛ ka icobi kɛlɛ icobi kɔni o k'olu y'u ka ŋaniya faamu ɔ olu kɔni ninnu ko k'u b'u ka barazi fana fa ɔ ka d'a kan jiko kɛlɛ de bɛ ala ka ji an dun an tɛ ala sago kɛ ala bolofɛn an bɛ ɲɔgɔn fagala o nɔfɛ an t'a fɛ ala ko kumakan mɛn fɛn na ko layikiya ala ye dugukolo da ka minnu bila a kan ko ka silamɛya ni fɛnw kɛ an ban b'olu fana ma ko kɔni bɛ ni lahala in de la o mana ko kɔni bɛ taa kuncɛ min na maa kɔni t'o dɔn wa hali bi ninnu ka sɔrɔdasiw sera n'u ka minɛnw ɔ k'u bɛna baaraw daminɛ sudan kɔnɔ yen o dun y'a sɔrɔ u ye ɲɔgɔnye caman kɛ n'o ye misira ni sudan u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ sɔrɔdasi defansiw yɛrɛ taara bɔ ɲɔgɔn na ka hakililaw di a na kɛ u y'a taranze ta hali bi sa an bɛ ala de deli bɔda ɲuman ala k'o k'an n'an balima silamɛ bɛɛ lajɛlen. ɔ kunun maka n'o ye makatal mukarama kabakoba kɛra yen ni maa ma sa i bɛ ko caman ye ɔ hali a ma mɛn a bɛ kalo damadɔ bɔ ka kɔn sunkalo ɲɛ maa dɔ tun ye marifa de ta u ye mun yɛrɛ maka haramu yɛrɛ sanfɛyɔrɔ la yen a bɛ ka kule a bɛ ka kuma dɔw fɔ ɔ kunun fana juma k'alimami yɛrɛ to kutuba yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ɔ maa dɔ a n'a ka naamu kulu kɛmɛkɔrɔ kwalen a bere de b'a bolo ko a ni elan k'i ɲɛsin alimami ka minibaru ma wa a tun bɛ taa alimami bugɔ de sa wa a kɔni tun taa bugɔ de ŋaniya t'a la ŋaniya ɔ komi a ma s'a ma ɔ minnu sɔrɔdasi minnu walima lakana maa minnu bɛ alimami kɔlɔsi ni maa jɔlen kun tɛ kulu aa a cɛ tun bɛ yɛlɛ koyi busa tun bɛ sɔn ka alimami sɔrɔ dɛ mɛ komi ala ka mɔɔw don ala b'u tanga ɔ cɛ ni elan nana cogo min lakana maa min de ye lakanaya ye cɛ y'i yɛrɛ d'a ma k'a cɛ k'a tufa komi a bɛ rezo kan ne yɛrɛ bila n ka sati kan ɔ lakana maa min yɛrɛ nin ko kɛ sɔdiyaw y'a felisite kosɛbɛ k'a tanu ko wahayi bin yɔrɔ n'a fɛn ko a ye cɛyaba kɛ o la hali alimami ka kutuba ma tigɛ alimami yɛrɛ alimami kosɔn alimami kan ka kɛ maa sabatilen cɛ jɔlenw

wala gansan tɛ dɛ wala f'i ka kɛ maa jɔlen maa sabatilen ɛ n'a fɔra kiriw tɔw ka kɛ yɛrɛ kiriw ala k'an kisi o sugu ma dɛ wala alimami kɔni kutuba yɛrɛ kɔni ma tigɛ kosɛbɛ a ma tigɛ a tɛmɛna n'a ka kutuba ye lakana mɔgɔw kɔni u y'a a fɔsɔn bere yɛrɛ de tun b'a bolo a tun b'a fɛ ka yɛlɛ ka ɲɛsin alimami kɔni ma ɔ n'i dun ye jateminɛ kɛ alimami ɔ maa min tun bɛ ka kutuba kɛ o de asɛk doctor bandar wala ale a cɛ ka ɲi kojugu alimami ninnu n'a ɲɔgɔn cɛ ɲuman t'u la sisan walahi ee kuluba ko ko ee alhamdulila masha allah ala bɛ cɛɲɛ di dɔw ma dɛ wa kan wa a ka cɛɲɛ wa walahi sen dɔ la ni maru kɔnɛ k'an to hiji la a ye fajiri dɔ sali jama ɲɛ an tugur'a kɔ kɔ wala maru an tugur'a kɔ ka taa ka taa fo ka garidi ninnu ɲininka ka tugu a kɔ u bɛ don k'alimamu sonin kɔnɔ an ye garidi minnu b'a kɔ an ko ko cɛ in tɔgɔ a y'a tɔgɔ fɔ an ye wala a y'a tɔgɔ fɔ ko bandar wala tellement a ka kalan k'a yɛrɛ jɛcogo a cɛ ka ɲi cogo min ala de ala ka hayiba b'a kan alhamdulila masha ala ale de kɔni bɛ ka kutuba kɛ ni maaw ye a tun bɛ ka kuma jogobaw ɔ mɔgɔ kan ka jogoba hamiba de kan ka kɛ mɔgɔ la ko mɔgɔ mɔgɔ n'i b'a fɛ ka kɔrɔta de ɲini ko fo hamiba de ka k'i la ɔ ni hamiba de kɛra i la o mana i bɛ se ka kow ɲɛɲini ka kobaw kɛ ka se k'i yɛrɛ sauver o kɔrɔ diɲɛ ni lahara mɛ mɔgɔ mɔgɔ n'i y'a ye hami t'ale la tuzuru o kɔni bɛ jigi de e t'a fɛ ka taa ɲɛ yɛrɛ i n'a fɔ dulɔminna k'a min ka sugunɛ kɛ k'i da ten dɔrɔn a banna e bɛ se ka mun kɛ ɔ maa min ni miiri b'a la hami b'a la ɔ k'a ka kuma kun b'o de kan ka d'a kan hamitigiw de bɛ se ka ko kɛ olu de bɛ jogo ɲumanw sugandi hami tɛ maa min na tuzuru i b'a sɔrɔ olu de ka taabolo ye taabolo jugu ni yɛrɛmajigi baaraw ye a ka kutuba kɔni b'o o lahalaya kɔni de kan i n'a fɔ kunnafoni y'a di cogo min mɛ makan polisiw o labanna ka kunnafoni laban min di ɔ ko nin cɛ in yɛrɛ sodiyɛn don muwatini arabani muwatini don ɛ ko ɛ a si bi se ɛ ɛ sanji bi naani a b'olu kɔnɔna na ɔ k'a si bi sanji bi naani a na kɛ bi naani ni damadɔ kɔni k'a si bi sanji bi naani kɔnɔna na ɔ ko cɛ k'a bɛ k'ale a yɛrɛ wele de k'ale mahadi almahadi almuntazari ɔ a fɔra ala kira mɔden laban min mɔden min bɛ na n'a bɛna tilennenya sabati ɔ ni sabanana dɔw fana bɛ awa yɛrɛ n'olu ko k'a bɛna b'olu la yen olu yɛrɛ sigilen bɛ yɔrɔ dɔ da la yen ɔ a kɔni bɛ na o mana ko cɛ b'a yɛrɛ wele k'ale y'o de ye i n'a fɔ sori yɛrɛ kunnafoni sɔrɔ y'a dɛgɛ cogo min caman bɛ ka kuma caman fɔ mɛ dɔw kɔni bɛ k'u bɛ k'a lajɛ fɔlɔ ɔ k'a lajɛ ani min ka kan k'a lajɛ n'a ka kɛnɛ hakili yanfan na ɔ kana nin ko sugu la nin ka kɛnɛ koyi fo e ka bere ta a n'a ka naamu kɛnkɔrɔ ko ale i bɛ taa yɛlɛ maaw ka minibari kan alimami ɔmɔnɔ u kan ka to kana nin ko tɔ tɔ sosola la dɛ n'u b'a ladabo u kana n'a ye alikaba du kɛnɛ in na ye wala ka a filime k'a jɛnsɛn k'a bila fɔlɔ ɔ hali n'a hakiliw man kɛnɛ u bɛ hakiliw o b'a furakɛli nɔgɔya wala sini ni nin diyara mɔgɔ wɛrɛ b'a fɔ a b'a ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ misiri kɔnɔnaw kana kɛ i n'a fɔ tulonkɛ yɔrɔ ɔ e ni bere bɛ yɛlɛ k'i bɛ taa se alimami ma

awa min ye falasini kɛlɛ a nɔgɔyara ka bɛn juma tɛmɛnen fajiri ma wala walima deux heures du matin ɔ yahudiyaw yɛrɛ kelen de ye kɛlɛ desizɔn ta k'a jɔ biduni suruti musbaka k'a sɔrɔ sans condition k'a fɔ a y'a don tan a y'a bɔ tan o ye kɛlɛ fɛrɛmɛ o y'a sɔrɔ misira fana ye hamasi maaw k'olu fɛ u ka jɔ ka kɛlɛ bila ɔ kɛlɛ kɔni bilala hamasi yɛrɛ kɛlɛbolo ko n'i ye jateminɛ kɛ a sigira sen kan 1987 wala a sigira sen kan ka d'a kan o y'a sɔrɔ kɔlɔlɔ kɔmasera ka wuli yahudiyaw u ni fɛlɛsinɛw ni ɲɔgɔn cɛ u ka dugukolo ntarakili minɛni o la o senfɛ n'i ye jateminɛ yɛrɛ kɛ bɛnkan dɔ kɔni kɛra kɛrɛnkɛrɛnna ɔ ko oslo wala o de kun ye ko ka bɛnkan bila fɛlɛsinɛw ni israɛl ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra 1993 o senfɛ hamasi maaw de ma sɔn o bɛnkan ninnu ma wala o ma sɔn bɛnkan ninnu ma ɔ depi yen ale y'a ka baaraw kɔni daminɛ ɔ o senfɛ n'i ye jateminɛ yɛrɛ kɔni kɛ fɛn min yɛrɛ ye mamudu abasi ka fan ɔ ale ni a tɔgɔ yɛrɛ gazakaw ɔ fɔɲɔgɔnya misɛnnin b'u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ kun ye mun ye olu ko mamudu abasi n'a ka fanfɛmaw olu caman a faamaw olu bɛ ka ko nɔgɔya yahudiyaw bolo wala olu ka fan don olu tɛ ka sɔn o ma o senfɛ n'i ye dun ye jateminɛ yɛrɛ kɔni kɛ ariel sharon ale de tun ye waati a premier ministre n'a fɔ benjamin netanyahu ale yɛrɛ san wolonwula ɲɔgɔn de kɛ nimakara la yanni a nin de ka minɛ ka bɔ a la san wolonwula a bɛ nimakara la ariel sharon alayhi lanatullah ala k'an kisi a to ala b'a a ye min kɛ sisan a b'a kɔnɔ ye ani min ka kan ala b'o d'a kan ye o senfɛ n'i ye jateminɛ yɛrɛ kɔni kɛ ɔ k'a fɔ hamasi ye explosion dɔw daminɛ o waati ɔ u ye israélien maa mugan ni kelen k'olu faga ɔ k'a daminɛ 2002 ka na se 2001 ninnu yɛrɛ kɔnɔna ma ɔ ka na taa bila fo ɛɛ yahudiya bi saba a bɛna fɔ u y'olu faga ɔ ka d'a kan kɛlɛ kɔni wulila o lahalayaw la ɔ ka na bila fo nin kɛlɛ laban ye ko nin juguyara kosɛbɛ ɔ israɛl yɛrɛ ye so caman ci nin kɛlɛ in na Voilà a ye so caman ci kɛrɛnkɛrɛnna kɛlɛ kɔni kɔnɔna na kɛlɛ kɔni a juguyara ka d'a kan 2006 kɛlɛ kɛra ɔ ka taa se sept fana ma dɔ kɛra huit fana dɔ kɛra ɔ nin sen fana ɔ dɔ fana kɛra tile tan ni kelen o bonyanko kɔnɔna na ɔ n'i ye jateminɛ kɛ ka taa bila cessation de feu a bɛ kɛ waati min israɛl o y'a sɔrɔ a ye mugu ci caman kɔni kɛ ka d'a kan yahudiyaw yɛrɛ ko ko israɛli ko bomu n'o ye misili ko ba naani ni kɔ o de jiginn'u kan depuis olu ni hamasi ka kɛlɛ daminɛ o ɲɔgɔn ma jigin u kan fɔlɔ o ba naani ni kɔ i n'a fɔ u y'a fɔ ka kunnafoni kɔni na cogo min ɔ o senfɛ n'i dun ye jateminɛ yɛrɛ kɔni kɛ israɛl maa tan ni fila k'olu de kɔni sara israɛl maa tan ni fila ɔ israɛl maa tan ni fila ɔ kɛlɛ in na n'i ye jateminɛ yɛrɛ kɔni kɛ fɛn min yɛrɛ ye ka taa kuncɛ ko mɔgɔ kɛmɛ fila ni bi saba ni fila fɛlɛsina olu de sara olu la ko mɔgɔ bi wɔɔrɔ ni duuru o ye denmisɛnnin ye maa min joginna mɔgɔ ba kelen ani mɔgɔ kɛmɛ kɔnɔntɔn voilà mais n'i ye jateminɛ kɛ maa sataw fana na ɔ minnu kɛra fan dɔ in na ɔ olu man ca kosɛbɛ voilà o de maa jogintaw de olu kɛra maa jogintaw de ye ka caya voilà maa minnu joginna o ye maa kɛmɛ ni bi wolonwula kunnafonidilaw dama na ɔ bi wolonwula bi gaza kɛmɛ bi fan dɔ in fana na i n'a fɔ kunnafoniw ye a di cogo min ɔ nin na kɔni a tɔ tora eh, ameriki perezidan yɛrɛ kuma na ko solution tɛ israɛl ko la ani filɛsini ko fo jamana fila bɛ k'a ka dancɛ de bɔ voilà mais israɛl tɛ ka falasini yɛrɛ kɔni ko jamana ɔ halisa a fɔ ma ko eh, hayi sheikh jarrah o kɛmɛ k'o kin encercler u dɛsɛlen ko in na kulu u taara mara o yɔrɔ in de la ka sɔrɔdasiw ka lakana maaw bila kosɛbɛ ɔ ka sira tigɛ maaw ɲɛ ɔ o ni maaw fana karila u t'u ka layidu dafa u tɛ layidu dafa yahudiya kɔni ala y'a fɔ k'u tɛ layidu dafa kuranɛ y'o fɔ o de kosɔn maa min kumana turiki olu yɛrɛ ka cellule communication ɲɛmɔgɔ palais la ale bɔra ka kunnafonidi kɛ ko yahudiyaw y'u ka jogo daminɛ ɔ ka d'a kan kɛrɛnkɛrɛn na a fɔra mugu ci ka jɔ mɛ o yɔrɔ kelen na u ye gazi ciw kɛ o dugujɛ misiriw yɛrɛ la o fajiri kelen awa kudusu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a dun fɔra ko tasuma ci ka jɔ ɔ k'u ye mugu ci kɔni kɛ ka gaziw ci salibaw la yen ka d'a kan 2008 ko cessez-le-feu kɛra u segira ka a viole ɔ demili nɛfu y'a kɛ tuguni demili duzu y'a kɛ tuguni demili katɔzu y'a kɛ demili dizuitu y'a kɛ ɔ nin sen fana ta demili vɛntiyɛn ko jɔra dezɛri dimatɛn o fajiri ɔ o ni mɔgɔw karila ɲɔgɔn na misiri kɔnɔna tuguni ɔ fɛlɛsinɛw ɔ kumana ko yahudiyaw u ka delina ko ye min ye u t'a dabila hamasi yɛrɛ biro politiki ɲɛmɔgɔ ismaɛl hani ale bɔra ka kuma ko nin kɛlɛ ko nin de ye sira surun ye n'u bɛ se k'u yɛrɛ hɔrɔnya sinɔ tabalikanna ninnu tɛ dɛ an taara onu na an taara maison blanche la an taara maison noire la an taara diɲɛ ɲagami tɔnba la an y'a don ta an y'a bɔ ta k'o ye sira janw de ye dɛ ko min y'a sira surun ye o de ye nin ye dɛ n'i y'a kɛlɛ n b'a kɛlɛ wa in oditum odina wa in oditum odina ko n'a segira a kan ni yahudiyaw y'a misili fili to u b'u ta fili koyi wala k'u y'o de fɔ dɛ ko nin de sira surun ye wa in oditum odina u y'o de fɔ dɛ n'an taara yan fɛ an taara maison blanche la an taara maison jɛman na an y'a kɔri kɛ yan fɛ an y'a kɛ pi an y'a kɛ po ɛ hamasi maaw ko ayi anw ta b'an n'an ka misiliw de cɛ yahudiyaw yɛrɛ kamana ganna ko dugu de b'u bolo gaza kɔnɔ dugu jukɔrɔ yen tellement que a ko yɛrɛ taara k'u kamana gan cogo min fɛlɛsini kɔni fanba maaw bɔra ka nisɔndiya ka darapow kɔrɔta ka alahu akibaru fɔ ka nisɔndiyaw kɛ ɔ maa minnu tora jamana caman olu ye salatul gayibu kɛ ka laban ka sali u kan ka dugawu don u ye ɔ jamana minnu fana ye dugawu kɛ u ye maaw fo kosɛbɛ ɔ k'a fɔ olu kɔni bɛ nin jarabi ninnu de la koyi wala u bɛ nin de wa yahudiyaw tɛ fɛn fɛn mɛn u bɛ min mɛn ko nin de ka teli k'olu ka hɔrɔnya mugu ni kisɛ ima an ka sa walima an ka balo wala ko kɔni u bɛ kan min mɛn o dɔrɔn don o mana hamasi maaw n'u bolofaraw k'u ka taala ye o de ye wa hali bi sa an bɛ ala de deli bɔda ɲuman ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen o senfɛ bɛnyamini netanyahu ale yɛrɛ bɔra ka bilanw jira ɔ k'u ye wo minnu détruit u ye so minnu ci ani dɔw ko ko a kɔni a fasalila a ma se ka ɲɛtaa sɔrɔ kɛlɛ kɔni na kumaw cayara ɔ ale kɔni ko k'u ye hamasi ka yɔrɔ caman ko k'olu ci hali n'a sɔrɔ a taara so de ci maaw sanfɛ ɔ o kunnafoni ale yɛrɛ bɔra k'o lahalaya kɔni fɔ ɔ a labanna k'a fɔ ko min yɛrɛ ye ko ye tuguni ɔ ko min yɛrɛ ye maa minnu tun bɛ malaji amini nɔ yɛrɛ ka fɔ la dugujukɔrɔsow kɔnɔ yen walima o kɛmɛ ka farawo minnu sen ka simanw k'o la ni ninnu ka misili filila kulu ko a yɛrɛ ko a ka mɔgɔw ma k'u ka bɔ wo kɔnɔ sisan k'u ka bɔ wo kɔnɔ k'u ka bɔ a y'o de fɔ ale yɛrɛ kɔni ka fɔ la ko tile tan ni kelen kɔnɔna na o ka kuma bɛ min jira ko misili ba naani ni kɛmɛ saba ko filɛsini gaza cɛdenw y'o de fili ka taa olu kɔni kan ɔ gaza cɛdenw u y'olu de fili ka taa olu kɔni kan tile tan ni kelen kɔnɔ kunnafoni laban ye min jira ko filɛsini mɔgɔ kɛmɛ fila ni bi naani saba olu de tor'a la hali bi ka d'a kan n'u ye bɔgɔ woloma u bɛ maa dɔw sɔrɔ a kɔnɔ yɔrɔ minnu cira n'u ye dɔw kɔrɔta u bɛ se ka taa su dɔw sɔrɔ yen o ka bilan laban an bɛ kunnafoni ta maa kɛmɛ fila bi naani ni saba ka se ba bi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ o ye denmisɛnnin ye ko muso bi saba ni kɔnɔntɔn b'a la ɔ maa tan ni wolonwula o ye mɔgɔkɔrɔba kɔrɔbaw ye ɔ mɔgɔ ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn tan olu joginna i n'a fɔ u y'a fɔ ka kunnafoni kɔnɔna cogo min o senfɛ ko n'i ye jateminɛ kɛ logement ba kelen kɛmɛ naani ani bi naani ni wolonwula k'olu a bɛ n'a fɔ kɔlɔlɔ y'olu bɛɛ de sɔrɔ u ye du min ci du ba kelen kɛmɛ naani ani bi naani ani wolonwula min bɛɛ cira walima n'u y'a dɔ ci ɔ n'i ye jateminɛ yɛrɛ kɔni kɛ fɛn min yɛrɛ ye awa so dɔw bɛ yen o y'a min cira kɔlɔlɔ ye minnu sɔrɔ k'o bɛ se ba tan ni saba ma ba tan ni saba ba tan ani saba o fana kɔfɛla la kunnafonidila ɔ ko maa caman olu fana joginna olu lahalaya la n'o ye sosiyete sosiyetew belebele minnu bɛ gaza ko bi saba ni saba kunnafoni siraw la k'u ye yen bɛɛ frappé i n'a fɔ u y'a fɔ ka kunnafoni kɔnɔna cogo min mɛ o bɛɛ n'a ta ta o ma fariya ka jigin duguma ka kɛlɛ kɛ o bɛɛ n'a ta ta o ma se ka misiliw kunbɛn a kana bin yahudiyaw fɛ olu kun bolo k'u bɛ jamana na min basigilen don u ye kogojanw kɛ ka a aradariw kɛ antimisiliw mɛ k'olu fo faaba kɔnɔ a fo faaba kɔnɔ o yɔrɔ tɛ yen n'u ma min fɛ ani hamasi mɔgɔw labanna ka dɔrɔni ko min fara ko kan a ko kɔni kɛra jigilatigɛ y'u bolo ɔ hamasi ɲɛmɔgɔ y'o de fɔ ko nata min tun b'u la u bolo k'olu tilala cogo min u bolo k'u sigira cogo min ɔ ko nin y'u ka nata caman kari ɔ nin y'u ka jigilaw caman misɛn n'o ye yahudiyaw ye ɔ ko nin de ye sira ye min ka teli olu yɛrɛ filɛsiniw bolo u ka se ka hɔrɔnya i n'a fɔ u y'a fɔ ka kunnafoni kɔnɔna cogo min nin bɛna danse kɛ bi donkibaru la an bɛ foli di kunnafoni lamɛnbaa bɛɛ ma hali ka ja mali kɔnɔ mali kɔ kan k'a yɛrɛ ni a nɔgɔdugu an bɛ isa kɔnɛ an b'a fo k'an ka musokɔrɔba fo k'a ye lafiyabugu yen an lamɛnbaaba don ko a ka tiga caman ɲimi kosɛbɛ ani tigadɛgɛ ni ɲin tɛ da la o bɛ tigadɛgɛ kɛ buru la a k'o ɲimi ɔ an bɛ yamari tarawele an bɛ foli d'a ma ka taa se lamini keyita yusu sinaba ani ka taa se worobulon mamuru bɛɛ an b'u bɛɛ fo an bɛ dugawu k'u ye ko ala ka san wɛrɛ jir'an n'u la ka madu keyita fo an bɛ madi keyita k'a fana fo ka dugawu k'u ye ko ala k'an ka sɔn cɛ maninkaw olu ye marakaw ka lamɔdenw don ala k'an bɛn waati wɛrɛ wasalamu aleykum warahmatulahi wabarakatu Balimakɛ salamu alaikum safunɛ kura min bɔra ko safunɛ duuru a fɔra ko fura caman b'a la i bɛ se ka kibaruya dɔ d'an m'a la balimamuso ne yɛrɛ mago bɛ safunɛ na dɛ e tɛ ne farikolo la an tɛ s'a dɔnbagaw ma an k'u ɲininka safunɛ bɛ min furakɛ balimakɛ ani balimamuso a y'a fɔ cogo min na aw sera aw seyɔrɔ la safunɛ duuru ale ye safunɛ ye safunɛ min bɛ yen n'a n'a kɔrɔ u bɛ ɲɔgɔn na n'i ko safunɛ duuru maa caman b'i ɲininka k'a fɔ ko safunɛ duuru safunɛ duuru a olibulama o bɛɛ o tɛ dɔwɛrɛ o ye zetuni ye n'i y'ale ko fɔ dɔrɔn fɛn min ye farikololabana a b'i kisi o bɛɛ lajɛlen ma safinɛ duuru fɛn min ye a nɛrɛmugulama ye aw minnu bɛ yen k'a fɔ waati bɛɛ lajɛlen na k'a ka baara o ye farikololabaara ye i b'a fɔ baara kologirinw e ka safinɛ duuru e k'a nɛrɛmugulama k'o sɔrɔ k'i farikolo ko n'o ye i bɛna lafiya i bɛn'o sɔrɔ i farikolo la fɛn min ye safinɛ duuru ye a kɔngɔn o fɛnɛ bɛ aw minnu bɛ yen waati bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ aw bɛ lafiya aw b'o ɲini aw farikolo la n'i sɛgɛnnen don e ka safinɛ duuru e k'a kɔngɔnnama in k'o sɔrɔ k'i ko n'o ye lafiya i b'o sɔrɔ i farikolo la waati bɛɛ lajɛlen na aw minnu fɛnɛ bɛ yen k'a fɔ waati bɛɛ lajɛlen na k'aw taa yɔrɔw ka ca ayiwa aw don yɔrɔw ka ca ayiwa n'o ye dugu gorobinɛw ye ka taa fara dugu a magobatigiw kan aw bɛ safinɛ duuru aw b'a jɛmanama ɲini bari sabula ale jɛmanama in n'i y'i ko n'ale i ni kasa duman i n'o bɛ to ɲɔgɔn na ayiwa safinɛ duuru nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen o ye sa safinɛ duuru faransi dɔgɔtɔrɔw olu y'a jira ko k'i to safinɛ duuru kan farikololabana e bɛ kisi o ma wa e farikolo i n'a bɛ kɔrɔ ni ɲɔgɔn ye kayi an'a kɛrɛfɛ sigibaw aw minnu mago bɛ safinɛ duuru la aw bɛ se k'a sɔrɔ maa min bolo teliya la k'a sɔrɔ aw ma gɛlɛya sɔrɔ o ye zakariya jalo ye a ka nɛgɛjuru sira ye 79 40 28 36 Électronique Najolay Frère Kayikaw an'a lamini ni y'aw sewalen ye électronique minɛnko la a ɲuman a sɔngɔ duman an'a lati